Salude a totus. Oje Tiri Tiri bos cheret contare un'istòria totu nugoresa, s'istòria pròpriu de un'iscuadra de fùbalu chi est su Nùgoro. un'istoria chi contat non petzi de s'isport de su fùbalu, ma fintzas de sos omines nugoresos, de sos pitzinnos nugoresos chi si sun impinnaos e chi an fatu manna a custa iscuadra e chi dae su millenovichentositrinta a oje galu est s'iscuadra 'e su coro pro sos nugoresos e non petzi pro sos nugoresos. Lu faghimus faveddande de unu libru unu libru intitulau Passione verde-azzurra chi contat pròpriu s'istòria de s'iscuadra dae su millenovichentositrinta fintzas a dies de oje si podet nàrrere, un'istòria fata de jocadores, de partias, de resurtados, fata chin artìculos de giornale chi contat Non petzi de sos mannos, namus, de sos jocadores mannos che a Zola, nde mentovamus unu pro pro apustis amus a mentovare sos atteros puru, ma contat finzas s'istoria de una zittade e ca custa poi est sa cosa importante e a facher custa opera, custa faina manna e balente est istadu Mario Nurchis chi est chin nois e chin issu oje faveddamus propriu de de s'iscuadra nugoresa. E salude. Buongiorno a totus.
E tando deo l'apo bidu e mi l'apo letu, namus, su libru est una faina ispantosa, ca a beru si contat s'istória de custa iscuadra chin datos própriu de totu, ca sas retes fatas, sas retes faddias, sos allenadores e insomma veramente totu, duncas pro sos amantiosos non petzi de su fubbalu ma propriu de s'iscuadra nugoresa custa est una cosa bella meda, e comente est naschia cust'idea de contare un'istoria così longa ca dae su millenovichentositrinta a oje insomma bi nd'at de narrere? Beh, sa Nuorese est un'iscuadra istimada dae totus, est un'iscuadra istimada in totu sa Sardigna, dopu su Casteddu parit chi siat s'iscuadra prus sichia sas domìnigas dae sos tifosos. S'idea est bennia a unu unu nepode meu, unu chi est cojuvau chin una neta mea, chi m'at postu su pistighinzu a tundu a su duas miza e deghe, là, su duas miza e ùndighi, ca fip' andende in pensione e quindi m'at nau, como ch'as su tempus, insomma, tue ischis iscrìvere, as as fatu su calciadore e allenadoris, duncas poder fagher unu pagu custu travallu e b'apo postu duos o tres meses solu a bi pensare a bi pensare perché b'at ca insomma depia prima 'e totu cumprender comente depia fagher, cioè faco fotografias o puru mi copio dae su dae su giornale direttamente sas formatziones, poi sas fotografias chie mi las dat, chie las depo chircare e e insomma tantas cosas chi depia ponner prima comente puntu firmu pro ischire ite depia fagher Dopo tres o bator meses bi soe arribbau, m'apo fatu una iscaledda, comente si nat, e apo comintzau a fagher fotografias e travallare in Nugori in sa biblioteca, apo fatu tra una cosa e s'àtera una bindighi miza fotografias, chi poi apo depiu ponner in archiviu in su computer, ca poi dae su computer las podes pigare, podes segare, podes annangher, podes mezorare e totu, e in totu custu m'at azudau unu nepode meu chi est inzenieri telematicu, quindi chi su computer est su travallu suu e duncas insomma m'at azudau meda, finzas pro s'impaginazione e totu. Sas fotografias a chie las apo pedidas? A totu sos giogadores prima 'e totus, ca in sa Nuorese archiviu no nd'an, duncas apo depiu dimandare a totu sos giogadores chi mi nd'an dadu chie duas, chie chimbe, chie binti, chie chimbanta, chie dughentas addirittura, m'an dadu belle duamiza fotografias, a sa fine Su travallu, unu travallu est istau pròpiu de sistemare totu sas fotografias, totu sos artìculos e pro pro pianificare poi totu su travallu.
E difatis sa mostra chi carchi fotografia l'amus nois in palas, contat, namus, ma non naro una parte ca est a narrer tropu forsis, ma cantu, s'unu pro chentu de su chi b'est in su libru, namus chi certu, namus chi faghet unu percursu dae insomma sos primos annos finzas a dies de oje namus e duncas Si contat, si, chin sas fotografias, ma peri chin d-unu muntone de datos, pròpriu pretzisos, ite capitavat in cada campionau, ca praticamente si contat sos campionaos dae dae dae dae sa e cioè dae su millenovechentoschimbantabattor finzas a su chimbantabattor Totu sos artìculos chi ponian fin unu cada mese, unu cada duos meses e duncas non cumbeniat a andare a fàghere unu travallu de ricerca de custu tipu e tando so andadu a chircare dae cando an comintzadu a registrare totu sas partidas e cioè dae su mille novighentos chimmantabatturu chimmantaghimbe. Comente las connoschimus oje, namus, chi ti nana a chie at sinzadu, sas retes chi, insoma. Sa partia, chie at sinzadu, chie est essiu, chie est intradu. e totu cantu e dae su millinovighentoschimbantàbatoro e fintzas a su duamizi sei chi bi sun formatziones, fotografias e sas biografias de sos giogadores, biografias de giogadores poi mancari nde faeddamus prus dae innantis. Si si difatis est custa un'àtera cosa chi m'est agradiada meda ca pro sicomente est partiu dae dec'annos a dec'annos no su libru e E bi sun pròpiu sas ischedas de sos giocadores, namus, prus balentes, dae, chentza e cussu puru, cioè contat un'istòria cussu puru, est a contare s'istòria pro mèdiu de custos protagonistas no, chi non sun, insomma, oje semus avesos a giocadores che a Cristiano Ronaldo, ma pro sos tempos de tando, ecco, nde mentovamus calicunu pròpiu importante chi at fatu s'istòria de su Nùgoro? Beh, comintzende dae su millinoighentos baranta chimbanta bi fit Virgilio Ganga, tziu de Dineddu Fois, Scozia, Luizinu Conti, poi Pascale Catte, Pintor, e poi andamus dae innantis, Biagi Catte Cusma, famosissima, e poi diciamo sos an gli anni sessanta chin de chin de Stellino, Minzone, Porqueddu, Raffaele Lai, e deo matessi chi apo giogadu bator annos, insomma E poi gli anni sos annos de su setanta chin Solinas e poi bi fit Motti, insomma grandes giogadores, fintzas a arribbare ai tempi nostri chi b'at custos giogadores de grande ispessore comente in s'ottantatrè bi fit Zola, per esempiu e poi Virdis su setantatres e poi su Duamiza cumentzamus chin zente che a Festa e Troianiello e poi Emerson che at giogadu in Serie A insomma tottu giogadores de grande livellu Marco Sanna insomma.

Leghende su libru ti propriu ti rendes contu no de su chi est istada s'iscuadra no, de su ch'at dadu finzas a sa tzitade, ca tando fin finzas comente ecco grande grandes giocadores insomma zirabat finzas dinare tando. E beh certu chi addirittura dae già dae su baranta dae su trinta chi aian comporadu a Passamonti chi fit benniu dae Roma e fit benniu propriu pro giogare e poi piazzi sos annos baranta chi chi poi s'est sistemau in Nugoro e bendiat aiat una buttega no m'ammento de ite chi fit portiere chi arribabat dae su Bologna E poi sos su chimbanta cominzan a arribare dae Casteddu, dae Continente e poi cussos famosos a beru pro Biagi, Cusma e Sogus e poi Mioni, insomma totu grandes giogadores, Tartara, mischinu chi est mortu cussu puru, insomma finzas a oje su dinari est sempre at sempre ziradu in bene o male, prima fit insomma dinari pro campare comente si nat Oje magari certos campionados ziran miliones, certu non son sas cifras chi b'at inoghe, inoghe bene o male comunque sempre si stipendiu si lu faghen insomma e campan gai, ma certu non sun sas cifras chi ziran in continente o a s'estero ecco.

propòsitu de custu, ite est cambiadu in su fùbalu dae insomma dae sos primos annos e fintzas deo diat chèrrere ischire in Nùgoro ecco comente est cambiadu fintzas su fùbalu in Nùgoro comente est comente est cambiada s'iscuadra dae namus sos sos namus dae sos annos chimbanta a oje. Beh gli anni cinquanta comente si nat fin pitzinnos chi giogaban propriu pro sa passione, dinare non si nde bidiat però aian custu grande amore pro su pro su fùbalu e quindi Lassaban s'iscola, lassaban su travallu pro andare a s'allenare e pro giogare pro nudda poi, però pro totu pro sa gloria comente si nat e prus a dainnantis già in sos annos sessanta insomma comintzaiat a zirare unu pagu prus de dinare, si giogabat già mezus perché insomma sos annos de su chimbanta fin galu unu pagu arretraos in su giogu e non b'aiat galu grandes allenadores invece Negli anni sessanta an comintzadu a batire allenadores e giogadores de livellu, in su setanta fintzas de prus, e insomma est sempre mezoradu de prus su giogu, pro arribare insomma a su duamiza chin zente chi at giogadu in Serie A, cioè b'at appiu un'iscuadra tipu con chin Oliveira, Emerson, Troianiello, e Marcos Sanna, totu giogadores, Festa, totu giogadores chi an giogadu in Serie A, addirittura poi Zola in Natzionale, Virdis in Natzionale, prima bi fit, insomma sun istaos

E ite podimus narrere invetzes de sos allenadores?
Beh allenadores allora finzas a su chimbanta chimbanta duos bi fit un po' cada unu s'arranzabat mutian carchi amigu o puru unu unu giogadori chi faghiat s'allenadore, poi an cominzadu in su chimbanta tres bi fit custu Testoni chi fit un'inzenieri chi diriziat sos Pumpieris de Nùgoro e an bintu su campionau chin d'un'isparegiu Contro sa Cral Marina mi parit de de sa Madalena an bintu su campionau sun andaos in cuarta serie. Poi an comintzau Falcinelli, est arribbau dae Continente, poi insomma prus a dae innantis Starace, poi Paradiso ch'est istau anche seminatore d'oro, insomma grandes allenadores, Tartara e poi prus a dae innantis Palleddu Degortes ch'est arribbau dae dae Olbia chi fit unu Unu grande allenadore, insomma, at allenau s'Olbia in Serie C giai in sos annos de su chimbanta, sessanta e poi, insomma, arribbande ai tempi nostri chin chin Petrone, insomma, chi est istau unu grande allenadore in Serie C semper e oggi ovviamente, cioè oje, insomma, sos allenadores sun de sa zona oppure

E bè l'amus nau bi cheret dinare, a dies de oje bi cheret dinare, si cherimus sos giocadores bravos tocat de los pacare, est inutile, su fubbal est gai, oramai est cambiau, ecco est mudau totu, Un'àtera cosa chi cheriat dimandare, in su libru b'at unu una parte dedicada a le vecchie glorie no chi an fundau unu sòtziu pròpriu e chi traballat meda fintzas pro pro sos zòvanos ecco pro pro facher a manera chi in s'iscuadra bi sian semper sos zòvanos ca sun su benidore de s'iscuadra no E custu est totu meritu de Pascale Catte chi at riuniu una deghina de ex giogadores chi an fatu custa sociedade de sos bezzos insomma e chi poi chin su tempus sos zovanos diventan bezzos insomma e semper si sighit semper a battire atteros giogadores. Issu l'at fundada in su mille novighentos novanta mi paret e pro organizare partias e poi ite si nat, sos incassos eventuales chi b'at o finantziamentos de los dare a sas organizatziones chi no an fines de dinare insomma via, e quindi dare insomma fintzas a custu dinare no est una cosa de totus e issos l'an semper fatu e como unu pagu prus cioè si faghet in mancu perchè est fintzas dificile ca est fintzas dificile a atzappare custas iscuadras chi ti potant dare sa possibilidade de fagher incassos e bint'annos faghet an fattu una pagu 'e partidas chin sos cantantes chin sos artistas e ana fatu fintzas grandi incassos chi poi daban a custas organizatziones de malàdios, de disàbiles eccètera, insomma, faghende un'òpera in su sociale, comente si narat. E tzertu, beh, e cussa fit, namus, una cosa de importu mannu fintzas pro Nùgoro ca est est semper istadu, namus, s'iscuadra est semper istada

su setore giovanile de sa Nuorese chi at semper apiu un'ocru de riguardu no?
Insomma custu est unu pagu su neu chi b'est custos urtimos annos ca finzas su novantaduos novantachimbe in Nugoro aiat cioè sa Nuorese at apiu semper grande importanzia pro su setore giovanile Como custos presidentes arribban e no est chi lu faghen comente si narat pro fagher male, ma pessan sempre de abarrare duos tres annos e quindi non pessan in longu comente si narat pro fagher unu settore giovanile, comporare pitzinnos e pagare sos parametros in modu chi pigan sos mezus de de totu sa zona. Si si ponen d'accordu magari chind'una sociedade solu, poi pigan totu sos zovanos de cussa sociedade, ma sos zovanos de cussa sociedade non sempre sun sos mezus de totu sa zona, quindi finzas sos Sas scuadras giovaniles de sa Nuorese non sun istadas prus de de grande ispessore amus a narrere e galu oje addirittura insomma su campionau chi sun faghende credo chi de Nugoro b'apat unu o duos giogadores e basta, apo biu mi paret b'est custu Cocco, mi paret e basta e Bellu fintzas a a ischire chie fini sos cannonieres no comente si nat chie sinzat prus retes no in sas istajones calcisticas e e insomma apo bidu de apo lettu Antonello Stellino, Antonello Lai, Antonello Perra insomma chi an fattu namus s'istoria ca sinzavan e sinzavan meda. Sun giogadores chi an semper sinzadu e infattis sun sos primos tres Manc'a lu fagher aposta, totas tres si nana Antonello, quindi evidentemente est unu numene chi battit fortuna e cando an giogadu insomma su tifosu cando los bidiat insomma fit ammaliau dae custas pessonas chi faghian custas retes bellissimas insomma Stellino in particolare faghiat custas retes addirittura dae su corner O Antonello Lai chin sa velocidade sua, e Perra chin sa potèntzia, insoma fini giogadores chi balian e podian andare fintzas dae innantis, ma a naschire in provìntzia est fintzas cussu su dolu chi purtroppo non lu bien in televisione, ecco, e quindi non poden andare dae innantis.

Lu podimus narrer chi a tempos de tando, a sos tempos issoro, fini comente podimus narrer como podet esser Ronaldo, e zertu a livellu nostru e no est chi chi fini propriu cioè sa zente los firmabat, poi lu podimus narrer chi fini propriu dei vip no in su fubbalu. Calicunu si fit isposadu ca fit importante, at atzapau una bella muzere, s'at fatu una bella familia e fintzas medas giogadores chi arribabant dae fora, a comintzare dae su Sogus, Cusma, e fin totu giogadores chi beniant dae fora e chi si sun cojubados inoghe, an appiu fizos inoghe, si sun sistemados insomma e poi custos giogadores de attaccu fin sempre sos prus chircados po ca sinzare, insomma sa cosa prus bella 'e su calciu est sa rete e duncas cando unu sinzat Cando unu sinzat est semper istimau prus de sos àteros, ecco. Lancio sul quale arriva Steri, ancora Emerson, pallone per Collaro, mette in mezzo Collaro,

Pro, namus pro, comente si nat in italianu, contestualizare no su chi amus nau, pro li dare una cara insomma a chi a sos chi amus mentovau, nois inoche amus una fotografia de sa Nuorese Nuorese in s'annu barantasette e barantotto no, e difatis leghimus propriu chi sun totu pessones chi amus connotu, insomma chi bidiabamus in caminu, chi insomma saludabamus, chi insomma pessones normales ecco, pro nde narrer unu b'est appuntu Goddi Zumburru ma finzas Mele Caderinedda insomma totu pessones chi amus connotu ecco chi los amus annotu e Santu Predinu e si si Caderinedda est Santu Predinu e ecco duas duas cosas supra custos personaggios chi insomma a bi pessare ecco est ca los bidimus in fotografia si nono non b'aiabamus pessau ecco chi an giocadu in su in sa Nuorese. Beh, insomma, nois certu semus zovanos, non podiamus connoscher custa zente ch'est naschia in su bindichi, decheotto, vinti, vintunu, Virgilio Ganga fit de su vintunu, per esempiu, ma finzas totu sos atteros sun de su vintiduos, vintibattor, insomma, totu pessonas chi han jocau anni trenta, anni quaranta e finzas ai primi anni cincuanta. Zumburru at at zogau mi paret finzas a su chimbantabattor, chimbantachimbe, insomma. Fin totu jogadores chi jogaban pro su nudda, insomma, pro sa Passione, custa passione ca aian pro su fùbalu e pro azudare sa s'iscuadra e si cuotaban fintzas issos de buzacca pro fagher sos biazzos a bortas, andaban addirittura in camios e a sa fine de sos annos baranta pro andare a fagher una trasferta andaban in camiu e pigaban a frittu a costazos comente si narat comente m'at nau Zomeddu, nau fimus in supra, nau fintzas chi b'aiat bentu o abba fimus sempre a s'àghera là e andabamus a giocare at nau. Non comente sun como, insoma, chi sun como sun prus signores. Un'atera cosa invetzes chi cheria dimandare fit su cuadriviu, cando l'an fatu su cuadriviu, de cando an cumintzau a giocare su cuadriviu? e tando su cuadriviu a su chi m'at nau Dario Capelli, chi est un'istudiosu de cosas nugoresas, paret chi l'appant comintzau in su millenoighientosbintotto e est benniu addirittura Vittorio Emanuele Terzu a ponner sa prima preda e e b'at appiu unu unu sovvenzionamentu dae parte 'e su guvernu chi dabat a sa Sardinna unu unu miliardu pro fàghere òperas novas e e tando at iscritu a sos prefetos chi esseren buscadu totu sas pessonas de cabale de sa bidda chie pro bogare ideas novas pro fagher carchi cosa de bonu in sa in sa bidda. Una de custas cosas novas fit appuntu custu campu de su cuadrìviu chi an fatu mi paret sa prima preda in su

Dae tando su cuadriviu est semper propriu su campu isportivu nostru e un'atera fotografia bella chi a mie m'est agradia meda e chi contat custa puru s'istoria de Nùgoro e Est custa chi inoghe nat su Carrasecare de su millenoighentos barantases, semper in su cuadrìviu, una partia amichevole intre democràticos ghiaos dae Gigino Ledda e totalitàrios ghiaos dae s'abocau Martino Offeddu e inoghe sa foto e certu inoghe in sa fotografia si leghen pròpriu sos nùmenes, Martino Offeddu, Gigino Ledda chi fit su capitanu, Salvatore Marchi Marchi, e Luigi Deffenu, ma fintzas a Dino Giacobbe e Gonario Pinna, insomma totu zente chi nois connoschimus e chi faghet parte de s'istória de Nùgoro, ecco, issos puru giocavan a fùbalu e faghiana sas partias amichèvoles e in cue puru namus est unu un'ammentu bellu, no, de fagher. E est una partia de divertimentu in Carrasecare, ma giocavana, comente si narat oi, a destra e a sinistra, a un'ala bi fit Offeddu chi fit podestà, A s'àtera ala bi fit Zizi Nuredda chi fit unu grande comunista e duncas an fatu custa partida e si sun iscorraus, poi però comente chi capitat semper in Nùgoro che l'an finia semper chin una tass'e vinu e. S'importante est cussu, in semper in amistade, certu custu est fintzas s'ispiritu de s'isport e si nono e. Esser, oje no est fatzile ca tue andas a su campu oje in continente rischias chi t'occhidan, chi ti ghetan dae carchi logu, chi ti pungan ca

Inoche dai, custu lu depimus narrer chi amus mantesu namus sa bellesa de s'isport e finzas sa bellesa de s'amistade ca insomma cando benin a Nugoro nois semus sempre cuntentos e e comente si siat ch'andet s'iscuadra. Tancamus chin un'ammentu cando sa su Nugoro Sa Nuorese est andada in Serie C.
Sa prima borta est su millenovighentosotantabatoro, at bintu su campionau bi fit Vanni Sanna, tataresu, allenadore, e b'aiat medas giogadores de fora, medas tataresos, casteddajos, ant bintu su campionau, ant fatu purtroppo ite si nant un'annu e bastat e poi sunt torrados a retroceder, però già arribbare in una bidda che a Nùgoro in Serie C est istada una cosa importante e purtroppo poi o pro motivos de dinari o de àteru insomma chi sun torrados in palas

Nois torramus gràssias a Mario Nurchis pro nos aer contau comente est naschiu su libru e mescamente pro nos aer contau a beru Otanta annos de de s'istória de su fùbalu in Nùgoro, ma fintzas de Nùgoro, ca si leghies su libru acataes a beru totu sa bidda. Est namus unu contu corale podimus nàrrere, a beru est de lèghere e de pompiare chin sas fotografias ca a beru nos ammentamus unu muntone de cosas, quindi est a beru unu traballu fatu pro sa pro sa comunidade. Est unu est unu libru de leghere a bellu a bellu, sun seschentas barantotto paginas, b'at quasi chimbichentas fotografias e duncas tocat de si lu ponner in tavolinu e cada die si legher una duas paginas. E de no legher solu sos artìculos isportivos, sas formatziones, ma apo iscritu belle dughentos artìculos, non solu de isport ma fintzas de Nùgoro, fintzas sos ischemas de jocu in su mundu dae cando est naschiu su càlciu, su fùtbal in su mille e otighentos. E duncas, ecco, deo invito a totus a si los legher a bellu a bellu, ma si los legher totus. e a pompiare bene totu sas partes chi b'at, sa prima chi riguardat Nùgoro, poi totu sas formatziones, poi b'at b'at una parte chi apo dedicadu per esempiu a sas iscuadras giovaniles de su sessanta e chin tantas fotografias, poi apo dedicadu una bintina 'e pàginas fintzas a s'Atilia chin totu sas fotografias e duncas bi sun fintzas totu sos giogadores de s'Atilia chi an giogadu in custos bintighimb' annos E duncas invito veramente invito a totus a si lu picare su libru e a si lu leghere a bellu a bellu.